Igbo bụ Igbo ụtụtụ ọma fọrọ n'oge ahụ anyị ji ewetara gị ihe omume ka o si mee n'Ugwumba telivishọn ebe anyị na-ewetara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị eji m aka na ị dị njikere ịnụ ka o si wee mee na nke taa bụ fraịde ahịa eke mkpụrụ abalị iri abụọ na anọ n'ime ọnwa iri na otu nke afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo kpọọ m Ada Ọlaedo dịka e si wee mara mụ na onye isi ozi na Ugwumba Television ka nọkwa ya ruo mgbe anyị ga-enwetawe ndị ob- ndị ọbịa ọzọ
Ọ dị mma. Igbo bụ Igbo daalụ nụ anyị ekene unu na-asị unu nnọọ nụ na ee, oge mmemme anyị nke unu nke ụbọchị tata ka anyị gaanụ n'ihu Daalụ. Akụkọ mbụ anyị nwere ebe a taa sị Enugu government gives New Artisan cattle traders one week to remove all residential structures Says all markets must be daily. Mm. Eh. Eh, eh, um, ọ bụrụ na um, a ga-emeni ya ọ bụrụ na ọ ga-emeni ya ọ ga-adị mma ikekwe ha mụta ọ mụta ya bụ ezigbo ihe um, Alex Otti mere na Abia steeti mm. maka na mgbe Alex Otti bịara nene anya ebe ahịa Lokpanta ahụ wee fụ ndị e gburu n'ime ebe ahụ mm. a mara na ihe ahụ abụghị sọsọ ahịa na ihe ahụ bụ ọdọ ndị oshi
ọdọ ndị oshi ọdọ ndị oshi maka amaghị m na afọ ole ma ole gara aga ka e nwere onye e nwere nwa vidiyo e wepụtara mgbe ahụ mm. gị na ndị ugwu ahụ nọ n'ime ebe ahụ mee ihe eh. a sị m na ha niile dị ọjọọ mana ndị ọjọọ baa n'ime ebe ahụ zokpuo a na-erute ebe ahụ na ndị ebe ahụ mara etu e si ezokpuo onwe ha enweghị ka onye dị aghaa gbabata etu asị eh, mba mba ha na ebe ahụ ka ha na-araha ọ ma ntụ m n'anya na ọ bụrụ na a wakpo ha kịta na e nwere ike afụ ihe dị aghaa dị aghaa maka na e wezuga mma anyị maara na ndị na-achụ ehi na-eji mgbe ọbụla i ruo ebe ahụ ị nwekwara ike ịfụ ihe ndị ọzọ maka na ndị omekome esoro na ha biri ebe ọbụla a na-eto ahụ ekpuju ha na-eto a onye ọbụla na-abata onye ọbụla na-abata enweghị etu e si echekwa na-asị onye dị etu a dị etu a kee ebe i si kee ebe i si kama na onye ọbụla e ji gwongworo bute n'ugwu rute na ebe a ka m- ka ọ ga-eje ọ ga-eje nọrọ ndị nọrọ. Ha, ya bụ na ọ dị Amasị mma. ndị bụ ndị Mm. ee mana ọ sọsọ ha nwa bụ ndị na-ere ehi ebe a ka o nwere ndị Igbo ee a kpọ ha na cattle market mana ọ ha na-ere ere ndị igbo na-abịa azụrụ azụrụ na-abịa azụrụ azụrụ Ehe. ee ọ- amakwa m Artisan ebe a na-ekwu New Artisan ebe a na-ekwu ọ bụ ahịa eziokwu ma ma ụmụ ihe ndị ọzọ sigasị eh, na mgbago ugwu na-ebutere anyị bụ ebe ahụ ka a na-ere ndị nke nọ n'aka nri bụ ndị nke na-ere ihe n'ogologo ụzọ hmm. imirikiti n'ime ha bụ ndị Igbo ama m na ọnwa one ma one gara aga ka a sịrị onye ọbụla nyefe ha enye na-efe ka e wee mezie ebe ahụ agabeghị m mara ka emezigo ihe a chọrọ imezi eh, briji wee eh, daa n'ebe ahụ n'ọnwa one ma one gara aga hmm. mana ndị nke a eh, ọ bụrụ na a ga-emenwu biko ka a mara na nchekwa Enugu nchekwa ime Enugu kpọmkwem ka a mara ka ọ na-ekwe omume maka hmm. ọ bụrụ na ị hapụ ebe ahụ ọ dị ka ị hapụrụ ihe na-esi isi ee, Ni- n'ime akpa. n'ime akpa aha ọ ga na-esi na ata ọ sọkwa gị gbaa ya perfume eziokwu ihe a na-ekwu maka um, i- i- nchekwa ya security ee nwere ike ọ bụkwa na ime ihe dị etu a dịka gọvanọ si wee kwuo ga-enye aka na ya maka na a mazi ndị bụ ndị ee ma ndị na-azụ ehi ma ndị na-ere ehi ma ndị bụ ndị omekome mm. ee ya bụrụ na a ga-emenwu nke a na ọ ga-amagbu onwe ya ekwesịrị imenwu ya ekwesịrị imenwu ya ee maka na ee maazị Mba anyị na-ahụ ya dịka nwa ga mba rifọ nni mm. mba osi ike ọ sịghị mba ọ ya ka o ji bụrụ onye wawa ndewo nke a dị iche okay ka anyị gaa n'iru Akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị, Appeal Court Judgement on Ebonyi Governorship Election Predictable, Nke a wee bụrụ Daniel Bwala na-ekwu ya. Daniel Bwala bụ spokesperson of the Peoples Democratic Party Presidential Campaign Council na-ekwu na ikpe a na-aga ikpe taa maka aka na-achị Ebonyi steeti na ọ dị pre na a marago ihe ga-emenụ banyere ihe ụlọikpe megoro na um Plateau State Governorship um Court Appearance maka ihe eji wee e chụpụ nwoke a n'ọchịchị na a marago ihe ga-emenụ na nke gọvanọ Ebonyi steeti taa. Ị ma na o- o- otu onye nwoke bụ um, onye lọya Mm, gwara m sị m na a na-abịakwanụ n'ụlọ ikpe na ndị a na-ekpe ikpe mm, nwere ike banye n'aka nri nwekwara ike ha banye n'aka ekpe okay. ebe ọbụla ha banyere ikpe ama ha kama na ọ ga-agwazi gị sị gị nekwa ihe mere ya jiri Ah, ọzọ bụ na kamgbe e- e bidoro technical judgment na Naịjirịa na nsogbu dịzi na enweghịzi onye marụ ma a na-aga n'ihu ma a na-aga azụ kama tupu chi ejie tata anyị ma na ụfọdụ n'ime anyị ga-anụgo ee ka ụlọ ikpe appeal court ha chụpụrụ em, gọvanọ Ebonyi steeti ya bụ Nwifuru maka ihe a na-ekwu ndị na-amaghị ihe a na-ekwu bụ na na eji maka na onye PDP eh. na na Plateau steeti eh. na ọ bụghị onye otu PDP mgbe a họpụtara ya ka o wee gaa zọọ gọvanọ na akpọbatara ya akpọbata na ọ bụbeghị onye otu PDP mgbe ahụ ejiriwo maka ya wee chụpụ ya hmm. ndị nke PDP na Ebonyi steeti na-ekwu na Nwifuru n'onwe ya ka bụ onye PDP mgbe ndị APC kpọrọ ya nye ya tiketi ịga zọọ ọchịchị ebe ọ bụ na ha nwa ji e, e, rejista ndị PDP hmm. ihe ha kwesịrị ịma ihe ha na-ekwu hmm. mana ka anyị chewa tupu chi ejie taata anyị ga-ama nke tọrọ ibe ya hmm. ka anyị chewokwa na ha dị mmadụ n'afọ akọpụta ya ihe mere bụ na tupu chi ejie taa anyị ga-ama ka o si wee jedebe anyị aga n'ihu akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Tinubu inherited dead economy O wee bụrụ Soludo na-ekwu nke a, ya bụ aka na-achị Anambra steeti ka ọ dị ugbu a na-ekwu na aka na-achị obodo anyị bụ Naijiria na o- o- ebunyere ya obodo nwụrụ anwụ na- na ndị chịburu Naijiria bunyere ya obodo nwụrụ anwụ ọ dị nnọọ ka otu a na-akpụsa ehi em, kedu aha ya ịnyịnya ịnyịnya Mm. chekwa na ọ kwụ ọtọ na ọ dị ndụ ị ga-ama na ọ nwụgo anwụ ọ ihe o ji wee kọwa ihe a o kwuru Mm, e, ofu ihe ofu nsogbu m na-enwe bụ em, ọ- Soludo ọ bụzi onye nkwupụta okwu eh, president president Tinubu ee maka mgbe ụfọdụ ị rụọ na gọvanọ Central Bank Central Bank wee si ebe ahụ pụta otu intaviu anyị na-emere ọ na o o mepere ọnụ wee sị ka Okeke gachara ọrụ soja kedu buutu ya ụfọdụ nwere ike ịjụ um, maazị Soludo ka Okeke gachara ọrụ soja n'ihe gbasara ọrụ CBN gọvanọ ị rụrụ mm. kedu buutu biko e nwere ihe ụfọdụ ọ na-abụ a na-atinye ọnụ etu a ọ na-adị anyị ka a ga-asị ọ gụwa bụ onye nkwupụta okwu Tinubu ị ma na ndị nyere um, eh, ọchịchị n'aka na ha na ha nwere ekọnọmi nwụrụ anwụ wee nye ọ na anyị amabughị Anyị mabu kama ikwu- ọ bụrụ na i kwughị ya mgbe ahụ mara na ọ ka mma ka i mechie ọnụ kịta ọ bụrụ na o ruo na mgbe ahụ onye nke gara aga na-achị na i so na-etu ya na i so na-ekwu maka ya ee na-asị ee, na a na-agba mbọ ka e mee nke a mee nke a mara na onye nke a batara kịta na i sokwa na ndị otimkpu ya Mm. ma na o nwetụ ka O nwezi ka ọ dị. ha o nwetụ ka maka ee, anyị fụrụ dịka onye Igbo ji biri ya bụ hapụ ndị na-ekwuchitere eh, prezidenti ka ha kwuo mana okwu aka nke a. na-achị obodo anyị na-enye anyị obi ike na anyị hapụ na ya abịago ịzọpụta anyị ọ na ọ bụghị ya Ee, ee, e nwere egwu a na-agụ onye nzọpụta abịana onye nzọpụta A- ị jụọ m sị m onye nzọpụta ihe m ga-asị bụ ị na-egosi nwata awọ n'ikpo okwute na-arụrụ ya aka maka na ọ bụrụ na ị rụghịrị ya aka awọ na okwute na-eyi ọ bụrụ na i gosi m na kamgbe ị batara na e nwego ihe otu ihe ịbụọ na ịtọ na ịnọ e mere iji wee gosi na ihe gbasara ndị eh, eh, eh, mba na ndị ndị ndị otu anyị bụ ndị a na-akpọ ndị ordinary Naijiria ụmụ ogbenye ihe ihe i megoro metụtara ha ọ bụrụ na ị gosi m ihe i megoro metụtara ha sị m ee na ị na-agba mbọ Ị na-agba mana ọ bụrụ na kemgbe a batara na ihe a na-ekwu ekwu bụ etu a ga-esi jiri 160 million goo otu moto maka ndị eh, National Assembly Mm. ihe a na-ekwu bụ etu a ga-esi jiri 5 billion gote yacht eh, ebe a ga-anọ ihe a na-ekwu bụ ma etu a ga-esi jiri billion billion ego a niile bụkwurụkwa ego a na-ebite ebite ya mere ekwenyebeghị m n'uche nke m na mm. ị bụ onye nzọpụta mm. ruo mgbe ị gosiri anyị ihe dị iche na kapital bi n'okwu ihe i kwuchaghị ya o nwezi ihe i kwuru kịta bụ mm. a fụ n'anya e kwe a fụ n'anya e kwe ka m fụ n'anya ha ịdọ ee ka anyị fụzie n'anya anyị ekwe okay ka anyị gaa n'iru akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Reps consider FMC for Ọkụnanọ, Enugu. Mm, ya bụ na mm, a na-ekwu okwu ịrụ Federal Medical Center na Ọkụnanọ, Enugu. Ọ dị ka ha enwebughị ihe a ụlọọgwụ a ụlọọgwụ federal. Ee, ma ihe m ga-ajụ bụ ee, ma ọ bụghị itigbusi ụkpana Mm, e nwe ihe ndị be ụmụaka anyị na-akpọ itigbusi ụkpana mgbe anyị pere mpe ị na-etigbu ụkpana i ru ebe a etigbu nke a i tigbuo nke a ị chụrụ ndị fọrọ efefenye ị chụrụkwa ọzọ ga-aga tigbuo ya ọ bụghị itigbusi ụkpana nọọ ikpokọtara onye i tigburu etigbu mm. ee anyị maara na a bịa n'ime Enugu kpọmkwem Ọkụnanọ bụ be anyị ọ dị n'ime Enugu kpọmkwem a bịa n'ime Enugu UNTH ka dị n'ime Enugu mm. ebupụbeghị ya Parklane dị n'ime Enugu ebupụbeghị ya mm. ọtụtụ ụlọ ọgwụ ndị gbagonitere enu asịkwa m sị ewedatana ya mm. kama na nke mbụ dị adị e nwegoro etu e si mee ya ka ọ dị ka ebe ụlọ ọgwụ mm. ụlọ ọgwụ kwesịrị etu ụlọ ọgwụ kwesịrị ịdị maka na ọ bụrụ na ee eh, ị pụta n'ụlọ ọgwụ ha enweghị ma Phensic nke ha na-enwe Cafenol ihe a na-eme bụ mmekwa ha na-asị gị gaa goo ọgwụ ebe dị etu a ọ bụrụ na a ka nwere ike ịnweta ọgwụ adịgboroja n'ime e nwere otu ọ- ọ- ọyị m nwaanyị ada Igbo Juliet ọ ka nọ india ruo tata Mm. ihe dewere nwaanyị ahụ na india ihe karịrị otu afọ bụ na ọtụtụ ọgwụ e nyere ya mgbe ọ nọ naijiria maka na ọ nwere kidney failure Mm. bụ ọgwụ adịgboroja Mm. Ehe. Ọ bụ ụfọdụ n'ime ha bụrụ na gọọmenti hospital ka e nyere ya ya bụ na ihe anyị ga na-ekwu ihe eche m na ihe ga-abụ nke mbụ bụ nke anyị mere eme Ka eh, a kwalite ya ka ọ a kwalite ya ka ọ dịkwa- dịkwa ọ dịkwa ihe na ụfọdụ n'ime ha i ruo ebe ahụ ọ dịka ebe a gbara ọsọ ị baa n'ime ụfọdụ gọọmenti hospital ana m ekwu nke Enugu ọ kwa n'ime UNTH Enugu ka e si tọrọ otu dọkịta otu dọkịta na-arụ n'ime a bịa n'ime ụlọ ọgwụ ebe ọ nọ mm. tọrọ ya ebe ahụ ya bụ ọ bụrụ na a na-ekwu na anyị kwesịrị ịrụ ihe na eh, ọ dịkwa mma sị rụọ sị rụọ kama na nke ya anyị rụrụ arụ sị nezie ya anya eh, okwu ga-amaka nnọọ maka na ha na-ekwu na ụlọ ọgwụ a chọrọ ịrụ na ọ bụrụ sọnsọ ndị Enugu ka ọ ga-enyewara aka na other states sikwe na ee South East na na ndịda anyanwụ na ha ga na-erite uru na ya ee mmadụ na-esigoro n'Enugu buru mmadụ gaa na FMC ọkwa ọ dị n'Owerri FMC dịkwa na Ebonyi ọmakazi enwere mgbe ụfọdụ esi- enwere enwere ọgọ m nwaanyị ee nwanne nwunye m nwụrụ anwụ mgbe ọ nọ n'Ebonyi na FMC ahụ ka e si buru ya bute ya Enugu na Annunciation Hospital maka na e- e, ihe na igwe dialysis ha adịghị mma E- e, kedu ihe ha na-ekwu ihe anyị na-ekwu na a chọrọ ka ọ bụrụ na ọ na-aga ee anyị nwere ihe anyị na-aza afa. ewezuga ya echeghị m na ihe anyị kwesịrị ịdị na-ekwu bụ ịdị na-arụ nke arụ nke arụ na-arụ nke nke arụ nke arụ o nwere isi mgbe okwu ga-amagbu onwe ya ee sị lezie nke dịgo adị anya elezie ya anya ọfụma o nwekwara ike o- nye- nyekwe ya FMC standard a o nwekwara ike a ga-enwezi eh, any need ịbịa rụwakwa FMC Mm. mana ọ bụkwa na mm, na o kweghị omume sị rụọkwa gọọmenti a na-aga n'ihu na ọ bụghị ya Mhm. Igbo bụ Igbo, o zuola wee gbacha. Ebe a ka anyị na-eweta nnọkọ anyị nke taa n'isi njedebe. Eji m aka na i were otu ihe maọbụ nke ọzọ nọnyekwara anyị echi. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị, binye aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi, kesaa ozi a ma sonyebere Ogwumba Telivishọn. Ma cheta na akụkọ anyị na-agụpụtara gị ebe a bụ ka o si wee dị n'akwụkwọ ndị anyị si wee gụpụta ya o nwe nke si gọọmenti n'ọnụ maọbụ anyị onwe anyị etu anyị kwugoro uche anyị ngwa tinyezi uche gị na ngalaba ozi Ka ọ dị echi mgbe anyị wetara gị akụkọ ndị ọzọ, kene ọhaneze ka anyị. Ọ dị mma ọhaneze anyị ekene unu um, eh, n'im- na mpịachi okwu a um, gọvanọ na-achị Anambra steeti bụ Soludo ị ma na nna ya nwụrụ anwụ onye bụ nwoke gbara iri afọ itoolu na afọ atọ Mm. eh, tupu ọ nwụọ anyị na-asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa Ah, wee na-ekwu na a ga-eni ya na ọ bụrụ na ọnwa Disemba gbaa na mkpụrụ abalị iri abụọ na atọ Mm. Ehe. Eh, biko onye ọbụla gbahụgebe ee mana ofu ihe m chọrọ ịfụ bụ ọ bụrụ na e rute ebe ahụ a ga-enwe ụmụ ihe ahụ e nyere n'iwu sị mmadụ emena ọ bụrụ ha na na o nwe billboard Soludo ma a na-ada anya ya a na-agbaghị onye tinyere ya maka ama m na iwu machibiri itinye billboard na onye nwụọ na Anambra ọ bụrụ na enighị ya mgbe e kwesịrị ini ya n'ihi iwu ndị ụka mm. nakwa iwu ndị obodo mara na ada n'iwu ọ bụgodoro na ị bụ gọvanọ A ga-ada nha ha. Ọ bụrụ na e nwere ụmụ ihe ndị iwu machibidoro, maka na ọ dị ka a ga-asị na e nwere mgbe o ruru ọ dị emewezie ka ịkwa mmadụ e ji eme ọfala na Anambra ndị mm. House of Assembly wee wepụta iwu sị wenetetụ aka sị wedetatụ aka na ụmụ ihe ndị dị iche iche a na-eme ya mere kịta ọ bụ na ọ gbajuo na dọrọ mm. nna Soludo anwụọla ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa anyị na-enezi ka anyị hụ ka e nwere iwu dị etu ahụ unu na-ada ya bụ unu marakwa na anyị na-ene unu ọ bụrụ na unu mee ihe dị etu ahụ anyị asịzie na ọ dịkwa ka a ga ụdị iwu ahụ a na-enye ị bịa na Lagos a sị gị onye amana posta onye ejina posta na ọ mm. na-emebi ihe na mana o ruhana mgbe a na-achọrọ ime aka ọchịchị a chọhana ime gọvanọ itinye aka ọchịchị gọvanọ maọbụ prezidenti maọbụ nke ọbụla ị fụ ma ndị gọvanọ n'onwe ha a na-eme iwu ahụ arahụgodo ụra iwu ahụ arahụ ụra e mechazikwaa a pụta ee biko ee ka a ghara igbu oge unu aha m bụ Mike Onovo anyị na-asị unu ka ọ dịnụ mgbe ọzọ mm.
ka emesịa nụ ka emesịa